wala bɔ i sen bɔ bɔ sen bɔra a yɛrɛ ma bɔ dɔɔni a kɔnɔ a bɛ bɔ n'i y'a y'a sen y'a sen bɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ bɔ bɔ komi a b'i kɔfɛ i yɛrɛ ka mɔni i yɛrɛ ka bɔ Surya Bhai don number one ŋaniya ɲuman bɛ don a n'a juguw cɛ fantan kanuba kayitani ninnu ye nin tɛ anw ka selimana don bali sarama fila in wele an n'u ka taa an ka seliman na kana siran an ka taa an ci fɛ ne bɛ ka siraw ɲɛda ɲɛ an ka taa jɔn na n bɛ ka siraw ɲɛda ɲɛ Yadav ninnu to an ka taa u bɛ minnu bolo olu b'a bɔ o la a ko bi ɲɛnajɛba b'an bolo an nisɔndiyalen don a ko samatoro Surya ko bɛ cogo di i ko samatoro Surya ko banna lɛri min dira a ma sama sɔrɔ a ko banna minnu kan ka Surya fa olu yɛrɛ jiginna Feroz ka du kɛnɛ na ka bɔ avion na Surya fabaw su sera ka ban

a ko n sɔnna i ye ne fɛ sisan b'a sɔrɔ i sara mɛ i ɲɛnama jɔlen bɛ yan i t'i kunfɛ Surya kodɔn kodɔn dɔ b'i la ne sɔnnen don cɛbaw ye i b'a fɔ minnu ye komi ne ye i ka yeta ka jan aw Feroz ne y'a f'i ye yan t'i na yɔrɔ ye

n'i ye a jateminɛ amerikɛnw arabuw nin bɛɛ lajɛlen kala don nin bɛɛ bɛ sɔn ka bɔmu don a yɛrɛ la k'a yɛrɛ fa o tɛ tiɲɛ ye mɛ n'i bɛ kɛ bandi ye dɔrɔn i bɛ ka na siran saya ɲɛ wa i bɛ siran saya ɲɛ bɔmu t'u la n dɔgɔnin an bɛɛ ka sa maa tɛ se ka kɛ kojugukɛla ye ka tila ka siran saya ɲɛ paseke e bɛ dɔw de ni bɔ e bɛ ka k'i ne fɛ yan bɔmu ci n b'a ci sa a ye k'a kan'o kɛ a ye marifa jigin a ye marifa jigin kuma n'i ka cɛnin ye ne y'a dɔn e tɛ se ka se ne la sabula i b'i ni fɛ kojugu

k'i ni ce a ko i bɛ nafolo nafolo fɛ ne b'a bɛɛ d'i ma a ko e ɲɔgɔn tɛ bɔmu ko la suruya ko ko ne ka dugu bila n b'a fɛ a ka su kɔnte a k'a ka dugu duman in su kɔnte bɔmu don

aa ko ɲɛfiyentɔ ye sira jɛko ye ko na n ka sira tɛmɛ n'i ye aa k'i ye denmisɛn sɛbɛ ye sa k'i k'i den na ye bani

ne den bɛ min a kɛra tiɲɛni ye feroz kalikan don ko suruya ba ye ko ne ka faso bila ko k'a b'a ka su kɔnte n'a sɔn b'a yɛrɛ ye a k'a ɲini k'a dɔn a ni min ni ɲɔgɔn na o fɛnɛ ye fɛn min ye ne feroz ani ale suruya tiɲɛ bɛ dɔn an fila jɔnni ye don number one ye n kɛra mayima ko in nin don in

a ko suruya aa ko ɲɛnamaya bɛ ten de ni dɔ bɛ yɛlɛ la o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ kasi la n y'a dɔn i bɛ kasi la sa wa i ma foyi y'a la fɔlɔ i ka su kɔnte

a ko n b'a dɔn k'a fɔ ne b'a lajɛ ni n sera k'u kisi n b'u kisi nka e kɔni tɛ kisi ne suruya la i ye tiɲɛli fɛn fɛn kɛ i bɛ nimisa bɛɛ la maa si dafalen tɛ dɔ ka fisa dɔ ye ne ka fisa e ye feroz a ko i kuma cogo dɔn

a ko ne den a fagali sababuya bɔra ninnu na ko sabula ko maa jugu don suriya n'a dɔgɔnin yadev u ma foyi y'a la fɔlɔ mɛ filanan min don u bɛ nimisa ko durani ko fɔlɔ ɲɛna telefɔni fɛ i b'a dɔn f'a bɛ kasi a ye filanan farinya nka a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka sangaramu kɔlɔsi filanan ka farinya k'an y'a faamu sɛfu ni ko ɲɛnabɔla dɔrɔn i k'an wele awa k'an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'a ye bɔmu plase a kana girin ka foyi kɛ n'a ma n wele ne bɛ to k'a bɛɛ kɔlɔsi a bɛ taa fɛn plase an bɛɛ ka bɔ a ci kuma kalama a si kana a yɛrɛ ja wuli i b'a fɔ fɔlɔ ta réussila cogo min na filanan ka réussi ten an ka taa fɛ o yadev a bɛ nimisa i n'i kɔrɔkɛ suriya k'a ye yɔrɔ bɛɛ vérifier fɛrɛs ka mɔgɔ an y'a mɛn k'a fɔ k'u kɛlen don ka bɔmu don nin batiman dɔ la fan dɔ fɛ an t'a dɔn yɔrɔ kelen min don a y'a tila tila a ka fan bɛɛ lajɛlen lajɛ ne yɛrɛ fana bɛ jateminɛ kɛ

ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ baara ka kɛ ko ka jɛ prop suriya an'a dɔgɔkɛ yadev

ɛ k'e girinna k'i jɔ mun na ɛ k'i ye min kɛ n na n'o ɲɔgɔn de k'i la o ko n b'i ja tigɛ sisan

Don number one suriya bayi tiɲɛ ka segin tiɲɛtigi ma waati la k'i ka cɛ bɛ min ko n t'a fɔ k'i ka cɛ bɛ wele la lajɛ bɔmu bɛ min ko n t'a fɔ

miniti duuru b'a bolo miniti duuru min n'an b'a kɛ nisɔndiya kɔnɔna na ni suruya bɛ yan k'an bɛɛ kɔlɔsi ni miniti duuru banna ɲɛnajɛ kɔnɔna na n'a tigi m'a yɛrɛ di suruya b'i tɛgɛ d'a kɔ kan

Ko jɔni bɛ minɛ bi jɔni bɛ kisi bi ko kojugu tɛ ban gwansan

tiɲɛ ka di tiɲɛtigi ma ko ni nafolo diyara maa ye k'i bɛ sɔn ko caman ma hali n'a man d'i ye i bɛ sɔn ka faso feere wa i bɛ sɔn ka hali i yɛrɛkun feere suruyaba ye